ụmụnne m ndewonu ndewonu ndewonu ndewonu batawanụ I'm sorry Alikin I cannot add you to join to to I cannot anchor this with anybody because it's in my native language ụmụnne m ndị Facebook ndị ndị YouTube omenala Igbo agaghị efu batawanụ batawanụ ka anyị cherenụ anyị cherenụ dede anyị maazị eze mmụọ ọ bata ka anyị bido anyị bido ihe a unu niile ma na omenala igbo agaghị efu ọ nyanwa na-akụziri anyị maka ọdịnala na omenala ndị igbo biko nụ batawanụ batawanụ batawanụ o nwee ihe onye nwekwarụ ajụjụ ọ ga-ajụ ya jụọ m na comment section so that anyị ga-ajụ ya dede anyị eze mmụọ maka ọ nyanwa na-akụziri anyị ihe anyị na-eme gbasatara ọdịnala na omenala Igbo amara amaghị m ya maruo ya ụlọ and dede eze mmụọ na-akụzikwaranụ anyị ihe a bụ onye marụrụ onye ọ bụ onye isi ndị ọdịnala n'ala anyị ala Igbo ọ batakwa na ọ ga-akọwara anyị onye ọ bụ biko nụ ndị tiktok be patient with me ndị facebook be patient with me ndị youtube be patient with me ọ kwa maazị eziada marilyn ngozi chukwuka onye ọcha na-ewetara unu omenala na ọdịnala igbo agaghị efu ka anyị nọkwadụ eche ka ndị mmadụ batawa ka m kpọkwanụ dede m eze mmụọ ka m marụnụ ị ma a sị ka a jụọ nkịta e, a mara ihe ji nkịta ọnwụ amachakwaghị m igbo asụ nke otu ahụ igbo imirimi igbo amachaghị m ya asụ but nke a m na-asụ ana m asụru ya ụlọ so o nwee onye na-aghọtachaghị ihe m sụrụ there biko gbagharanụ m abụ m nwa afọ igbo alright but o nwee onye na-aghọtachaghị ihe m sụrụ gbagharanụ m na a sị oge onye ji tete bụ ụtụtụ ya nke onye mụtara ọ mụta ọ ụtụtụ ma ana m amụtakwa ntakịrị ntakịrị ana m amụta ntakịrị ntakịrị ka anyị na-echekwa dede anyị eze mmụọ ka ọ bata anyị chechie ya ike ka ọ bata ọ ga-abata mụ na ya ekwuola mgbe ọ sị m na ọ na-abata bikonu ndị tiktok forgive me ndị nọkwa na-ajoinụ m bikonu ọ bụrụ na unu ma ihe anyị na-eme na ihe na anyị na-eme dị unu mma biko power tapwaranụ m ama m na power tap amaghị egenerate views or likes na tiktok biko ọ bụrụ na unu ga-apawa tapụ ya for me pawa tapụọrọ nụ m ka tiktok hapụ ịblọk ya ọ blọkọrọ iwere abụọ m na-eme show because amachaghị m ka esi eme ya anakwanịghị m eme ihe a for ego anakwanịghị m eme ya for publicity ana m eme ya ka anyị mụta tradition and culture of Igbo land last week wiki gara aga anyị bidoro tọpik anyị mere wiki gara aga bụ chi ndị Igbo na-efe ọ bịa kọwara anyị na ihe niile ndị ahụ anyị na-akpọ chi awụghị chi ka a na-akpọ ya ma anyị kwuo okwu sometimes I say the gods of onweghị ihe dị ka ahụ so bikonu bikonu onye ọbụla batawaranụ m ka anyị niile mụkọ ya the same time ihe anyị na-amụ nke taa unu amaala na nke taa bụ asị ihe anyị na-eme taa bụ asị na ọ chi alụsị na kekwa nke atọ na agbara ọ dị ọ dị very important agbara chi na alụsị ndị n'ala Igbo o nwee ebe m gụtara na ihe gbasatara ekwensu na ekwensu awụghị ihe ọjọọ dede anyị maazị eze mmụọ bịa bịa gwa anyị that na ekwensu bụ ihe a bụ eziokwu na ekwensu bụ agbara chi n'ala Igbo a na-efe ya n'ala Igbo bif- mgbe- tupu ndị ọcha abịa gwa anyị that na ekwensu werezie ekwensu Christianity werezie ekwensu portray as devil but na ekwensu awụghị devil all two different things altogether but ị ma na ihe a kụziri na anyị oge anyị dị ntakịrị na ekwensu na ekwensu bụ ihe ọjọọ but ka m bịazie na-agụkwa na-agụta that na ekwensu bụkwa like agbara a na-efekwa na ọbụghị ọbụghị ihe ọjọọ bikonu nwere nụ m ndidi ka m kpọkwa dede m eze mmụọ ọ bịatụbekwanụghị late mbụ ka m mara ma ọkwanụ mụa bụ problem maybe na m esendịrịghị ya the correct link to use to enter ka m kpọkwaa ya again nwerenụ m ndidi biko nụ nwerenụ m ndidi nwerenụ m ndidi ọ ga-abata dede m a okay ngwanụ na ya ngwa dede thank you sir ị hụna na agwa m unu dede m eze mmụọ anaghị disappoint m ọ ga-abata ọ dị very busy but out of his busy schedule ọ na-ejikwa ya batara m batakwara anyị na na na tiktok batara anyị na tiktok anaghị ekwe ka em- em, nyanwa abatabeghị tiktok so ihe anyị na-eme bụ I put him in Facebook and YouTube but ndị tiktok ga na-anụ olu ya so olu ya ka unu ga na-anụ na tiktok but you will not see him o nwee ka m ga-esi gaa vas m ga-emezi unu eme ihe na dede m eze mmụọ abatala ka m kpọbata ya anụnụ ka ọ kọwakwara anyị onye ọ bụ ọzọ then anyị bidozie gbapụzie ya ọsọ ka anyị were anyị bido a sị oge onye ji teta bụ ụtụtụ ya Dede eze mmụọ ndewo. Ndewo no. Eh, ndewo ada dị ọra mma ndewo.
Ndewo sa. Dede ngwanụ kọwakwaranụ ndị otu anyị onye ị bụkwa again sa. Ah, Anyị Igbo hụrụ- mma mmanụ. Igbo mma mmanụ, Igbo mekanụ, Igbo mekanụ, Igbo mekanụ, asị m ndị Igbo birikwanụ. awụ m maazị iheanyịchukwu anyanwụ awụ m ọ dibịa ka m wụ edu m ihu mmụọ awụ m eze mmụọ awụkwanụ m onye isi ndị ntọala ọdịnala ntọala ọdịnala wụ otu na-ejikọ otu ndị ọzọ niile wụ otu ọdịnala na otu omenala ọnụ ntọala ọdịnala wụ otu na-ahụ na ihe ndị nna nna anyị udo ha emeghị mmebi anwụ na-elegide okwu mmụọ niile n'ala Igbo anwụ na-elegide ndị nze mmụọ niile n'ala Igbo anwụ na-elegide ndị dibịa na ndị niile eji eme ọdịnala n'ala Igbo ntọala ọdịnala wụ otu na-ahụ na ndị ọdịnala nwere nchekwa nwekwa nhazi na-enyekwa ndị ọdịnala ntụziaka ka ndị ọdịnala nwere ike iji mee nwa gọọmenti etiti na gọọmenti obodo enwe ike rụkọkwuo ọrụ anyị ma na e, okwukwe anyị na nke ha dị iche iche kama e nwere ka a ga-esi mee ihe enwe ike gaa ọfụma ka anya ka anyị na ha nwee ike rụọ ọrụ maka ọdịmma ndị obodo na maka ọdịmma obodo ntọala ọdịnala wụ otu na-ahụ na ndị ọdịnala emegidehụ ha onye ọwụla wụ onye ọdịnala a na-akpagbu akpagbu ma ọ wụ ụmụnna gị na-akpagbu gị ma ọ wụ obodo na-akpagbu gị kpọtụrụla ndị ntọala ọdịnala onye ọwụla a kpọrọ onye ọdịnala nọ n'obodo dị iche iche n'ala Igbo ma unu nwere otu wụ otu ọdịnala ọ otu omenala unu kwesịrị ịgba mbọ hụ na unu debara aha unu na aha obodo unu na aha otu unu n'aka ndị ntọala ọdịnala mee ka anyị nwee ike chekwa unu ma duo unu na oge dịka oge ugbu a ndewo
ndewo dede m ị kọwarala n'anyị ọfụma ana m agwakwara ha ndị otu m nọ na tiktok na youtube na facebook before ị bata that na week gara aga gara aga anyị kpara maka e, e, e, ha chi a na-efe n'ala Igbo ị kọọkwara anyị na enweghị ihe dịka ka ahụ na anyị nwere ihe a na-akpọ na chi bụ chi na enweghị like gods of the land otu anyị si wee na-akpọ ya before but na enwegasịrị agbara na alụsị a na- a na-efe n'ala Igbo Achọ- ka m hapụ ikwu na a na-efe dị n'ala Igbo so ọ ihe anyị sị ka anyị bido taa ka ị kọwara na anyị ụdị chi na ụdị alụsị na ụdị agbara dịgasị n'ala Igbo ihe ihe ha uru ha bachara na ebe ha si bido na ebe anyị si otu anyị ga-esi na-aga with them
ke mbụ ka m nwee ike ka m racha gị ire e nwere arụsị nwee agbara nọ n'ala Igbo kama enweghị nke a na-efe efe maka Igbo enweghị ihe a na-efe enweghị arụsị a na-efe enweghị agbara a na-efe n'ala Igbo ka ọ wụrụ a bịakwa n'okwu ihe gbasara ka m bido si ebe ihe gbasara chi nọ ka m bido si ebe ihe gbasara chi nọ ndị ọwụla geenụ ntị geenụ ntị ndị Igbo maara na ụwa ụwa ụwa nwere ngalaba atọ ụwa ụwa anyị nọ n'ime ndụ anyị nọ n'ime nwere ngalaba atọ ngalaba atọ ha ọkwa nnene enwere chi enwere mmụọ enwere mmadụ geenụ ntị enwere chi enwere mmụọ enwere mmadụ nke nwa bekee kpọrọ spirit mind and body That is the three levels of life. The three levels of life, spirit, mind, and body. Ndị Igbo kpọrọ ya chi, mmụọ na mmadụ. So ya na-akọwara gị na chi wụ spirit, mmụọ wụ mind mmụọ wụ mind mmadụ the physical realm the physical realm ya wụ mma ndụ the beauty of life or the expression of life ya wụ amam- ịma ịma ihe nọ na ndụ ị hụrụ ya ọwụ mma dị na ndụ ya wụ the beauty ọwụ naanị ọwụ naanị mmadụ ka eji akpọ mma ndụ mma ndụ ihe niile ihe niile hụga anya wụ mma ndụ ma ụlọ ma mmadụ ma anụ ma osisi ha niile wụcha mma ndụ all the beauty of life that is the physical realm in other words e nwere the spiritual realm nwee the physical realm then nwee the process that takes the, phys- the spiritual realm into the physical realm which is that mmụọ ọ dị ka ejiri nwee okwu mmụọ another word for mmụọ wụ agbara agbara and the mmụọ arefer gaghị to any uh, personality or any institution but ihe nwe describe ga wụ a process a process ọ dị ka ejiri nwee okwu mmụọ nini wo the word ekwu me a ekwu kichin nga eji a na-eshi iri ọ ihe eji akpọ kichin ekwu asị bụ okwu mmụọ ha nke nga eji a na-eme that spiritual process ọ ji ka ejiri nwee ndị ụfọdụ ji akpọ ya ihu mmụọ it's like nwa bekee a na-akpọ ya spiritual portal spiritual door because ọwụ nga ahụ ka mmadụ na chi ya eji enwe mmekọ mhm. ọ nga ahụ ka mmadụ na chi ndị ọzọ nọ n'obodo maka chi wu spirit mkpụrụ okwu chi ihe ekwuga okwu ya spirit so m shị chi gị ekwuga m your spirit your own spirit ekwuga m ọzọ mkpụrụ okwu chi gị na ihe ekwuga wụ spirit gị that's why chi gị chi awụ otu spirit gị ri iche ke m ri iche Igbo enweghị concept of eh, supreme being in somewhere kere ụwa ndị Igbo enweghị ya i lee the word ụwa ụwa wụ ihe wara awa something that happened out of accident ọwụhụ by design eji asị gị ihe kụwara akụwa ihe gbọwara agbọwa mhm. ịghọrọ emiri ihe kụwara akụwa wụ ihe brekere breki ihe gbọwara agbọwa wụ ihe mere explode so how can it be by design it's not, it's not possible it's not by design so ọ dị similar to ihe ndị science believe kwa that is the point ndị Igbo bu ụzọ ndị Igbo bu ụzọ kọma akụkọ ndị Igbo bu ụzọ kọma akụkọ Big Bang eh, eh, eh, theory before nwa bekee akọma ya ọ njụ ka ndị Igbo jiri kpọọ universe ụwa ihe wara awa ewere okwu m na the language itself the language itself is explaining these things to you Igbo kpọrọ universe ihe wara awa ụwa ihe wara awa so that means that it was not designed o nweghị onye design na ya intentionally no o mere ọ bịara by accident that is why ndị Igbo ebilivu na any eh, eh, eh, supreme creator ọ dịghị constant with Igbo belief or Igbo system or Igbo spirituality ọ wụ ihe ndị ahụ niile bịara abịa a bịa sị gị Chukwu Okike ee ndị ụfọdụ sị Chukwu Okike Abịama ihe ndị ahụ wụcha ọ wụ akụkọ akụkọ mmanụ kọga iji ka o yirie you want to sound like the Europeans but ọ you are not an European Igbo nwere their own system their own belief system nwee nwee their own understanding of life o nweghị anything to do with ihe nwa bekee believe Igbo ebelieve in supremacy that is why e jiri nwee ọha mmụọ ọra mmụọ ezumezu ị hụrụ ya maka Igbo ekweghị na e nwere mmụọ ka ibe as a matter of fact the only mmụọ e ji enye universal recognition n'ala Igbo wụ ala Yes, okay. Mhm. ala ehe.
so atakwa n'ime ala ahụ ala rịkwa divided into two e kere ala abụọ e nwere e nwere a- aja ala nwee ede aja ala ya wụ the masculine and the feminine hmm. ya abịakwa mmụọ ọzọ Igbo bilivuru dịkwa universally accepted wụkwa anyanwụ na agbara anyanwụ na agbara anyanwụ na agbara ahụ a kọwagara gị bụ anyanwụ na onwe ya then agbara wụ another word for ikuku ya wụ another word for ikuku a na-akọwara gị anyanwụ na agbara ndị ụfọdụ jikwa na-akpọ Amadioha anyanwụ na agbara kama Amadioha nọkwara onwe ya ọ wụkwa another universal Igbo universal accepted deity ya wụ Amadioha okay then, then before you move further yeah ka m take it to gị back again ị sị na e nwere ihe ala dị abụọ
no asịghị m na asịghị m asịghị m ala dị abụọ listen asị m gị na ala na onwe ke ya can be divided into two male and female ya ka nke esi ama nke okay okay listen ala wụ ofu eh ala wụ ofu then when you say ala you go ya wụ the earth okay mm-hmm. the earth ọ ya wụ then gị na-asịkwa ya nchịkpọ ụmụahịa na nchịkpọ ụmụahịa na either m akpọ ala ụmụahịa or aja ala ụmụahịa Okay, okay. Are you understanding me now? Ehem, nchịkpọ ụmụahịa na m asị ala ụmụahịa or aja ala ụmụahịa then gị bịa na aja ala ụmụahịa ahụ e nwere aja ala ụmụahịa nwee ede aja ala ụmụahịa and these two things are saying two things the masculine and the feminine energy nọ na ala Okay, ahụ m chọrọ ịghọta. So it's the energy that is there. Okay. the masculine and the feminine energy eme enwere mma m gwara gị that na that na agwara m gị sị na ihe ọbụla e kere nwere nwoke nwere oke na nne Yeah. Ah, i kwuru ya. ehe wee gwa gị that na even gị onwe gị na otu ị nọ na na ị checkie onwe gị ị ga-ahụ na ahụ- a- ahụ gị kewara abụọ mhm. maka a sị from from the known you get to the unknown nke ịhụga anya nke ịhụga anya ka ị ga-eji baa na nke ịhụga anya i le onwe gị anya ị ga-ahụ na enwere line gara gara gị n'ahụ like this that line zi gị that na ị wụ oke wụrụ nye kama ihe meziri ji efu awụrụ nwaanyị maka ma enwegadị formation the masculine the feminine part of you mere overcome Uh-huh. The masculine, exactly. So ha hụ na e nwere oke na nne and don't make mistake about it. Ndị Igbo ahụghị ahụ oke na nne as opposite. The word opposite a na-eme exist n'ala Igbo. Opposite a na-eme exist n'ala Igbo. Ewara, uh-huh. so Igbo sị gị ihe kwụrụ ihe akwụdosobe ya. Mm -hmm. So what they are saying is what we call binary complementary. Na ọ wụ nwaanyị mere gị i jiri mara the importance of nwoke na ọ kwa nwoke mere gị ji mara the importance of nwaanyị na ọ wụ nwaanyị mere gị jiri mara na e nwere ihe a na-akpọ nwoke na ọ wụ nwoke mere gị ji mara enwere ihe na-akpọ nwaanyị ị ma na a bịa ee eh, nwa bekee sị gị that na light wụ opposite of darkness igbo a na-ekwu ụdị okwu a ee darkness mere gị gị wee ma appreciate light light mekwa na gị gaa mara na enwere ihe dịka darkness nọ so ofu nke a complement ga nke a nke a complement ga nke a because ọ nke a ga-eme gị gaa hụ the beauty of this one nke a kwa na-eme gị gaa hụ the beauty of that one igbo ebelieve na opposite
my daughter ga like this one but igbo believe na o nwere nke karịrị ibe ya na nwoke karịrị nwaanyị mba mba for example na for example ị mara ihe ndị ihe ndị ọcha kụziri anyị wụ the direct opposite of reality ị ma a bịa na-asị gị na a bịa ụka na onye ọla nọ ụka ga-asị gị na ya wụ child of light na light bịarala darkness enye enye enye efe ọkpọ ihe a na-ekwu ọkpọ ihe a na-ekwu a na-ekwuwa ka ahụ si na ihe jikọtara Oge bụ Onweghị- gewanụ ntị le- ee, gewanụ ntị na ihe ahụ wụ ọwụ- ọwụ mmadụ ọwụ mmadụ i-live in denial now for you to produce light ṅaa m ntị very well nke a wụ just simple simple experiment for you to produce light you need to burn energy

and that is why everything mmadụ eji eme ma afọ ime ma mkpụrụ osisi a kụrụ akụ eji eme wụ incubate in darkness so ihe na so ihe na one of the ụgha ụgha religion ụla people that light ahụ dị superior to darkness no ọ out of darkness ka e ji kee light mmadụ ejide plan na ya ụzọ abụọ ọkara
But ịma na ịma ihe anyị kwuru na ihe na incubation and everything is done in the dark. Every even bad things kwa n'abalị n'ime abalị ka a na-eme ihe ọjọọ na-adịkarị n'abalị. Olu, olu. That is that is what that is what they want you to believe. My sister, enweghị ihe ọjọọ a na-eme na in the afternoon. Enweghị ihe ọjọọ a na-eme in the afternoon. People na-ezu oshi na afternoon. Ndị mmadụ na-egbu mmadụ na afternoon. ndị mmadụ na-akwa iko n'afternoon enweghị ihe a na-eme n'afternoon ha enwekwara gị na ihe ọjọọ na-adị ka ihe ọjọọ na-adị n'abalị ịma oge agaala mgbe ọ ga-awụ a gwa gị ihe gị wee were agbawa ọsọ enweghị ihe ọjọọ ma ịtụ aja aja ọjọọ ma iji mmadụ eme sacrifice enweghị nke a na-eme n'afternoon mụa na-agwa gị ya Dere ngwa ka m jụọnụ gị believe na ghost. My sister, gị nwa nwere ghost nke gị. Your spirit is your ghost. Your spirit is your ghost. Na ekwere m try kọwara gị. Your spirit is your ghost. Ihe mere that ghost ka ji nọrọ gị n'ime afụbe wụ because of ihe a na-akpọ ndụ. Agwara agwara gị ihe ndụ wụ last week. Ndụ wụ ihe nwa bekee ji describe as soul. now because of ihe a a na-akpọ ndụ ọ ihe mere m- that thing kpọga ghost wụ your spirit ji ka nọ n'ime your physical body the moment that ndụ luzuru its grip ọ ọ dị ka gum the moment o luzuru grip ya that spirit apụọ because spirit a na-anwụ anwụ You are. So most things people na-akpọ ghost wụ wụ wandering spirits spirits ndị dị stranded You understand what I'm saying now? Now, many, many uh, and many of those spirits they stand there, they're angry. And some of them wound in on a religion. Abraham Indigo. Abraham Indigo.
Abraham Indigo. Before I got that side, ihe nji wee jụọ question ahụ bụ ọ na-abalị ka spirit na-agagharị na the rampant in the dark in the night
ihe mere ndị o ji dịka ọ wụ n'abalị ka ha na-agarị gee m ntị ịmara the physical body kparịcha in the afternoon ọ na-adị weak mm-hmm. so that night because of natural setup that night ka ọ na-ehi ụra And then when when when everybody is sleeping, the place, the atmosphere outside are not quiet. And then when I see people. So all a good time, not even only for spirit, all a good time for anybody choke Egypt area without interruption. Mm-hmm. You are now, but I can I can tell you freely. Na enwere mmụọ enwere mmụọ ndị na-aga afternoon enwere mmụọ ndị na-aga na in the afternoon but ọwụ naanị mmụọ na-aga na afternoon enwere ndị na-anwụ ha ga another city gaa lụọ di or lụọ nwaanyị ihe ahụ Bido eziokwu nwa Ehe. Igbo nwa si na ọmụmụ no ọ wụ eziokwu ahụ ahụ na m ahụ na m ahụ na m ya so nwa eji another city jee lụọ di an- eh, di ahụ na alụrụ alụrụ ya alụrụ hụ in the night akwa akwa alụrụ in the afternoon ya di ya na every day every time every moment till emefọ ya so what i'm saying is that onweghị ọwụhụ naanị n'abalị ka wandering souls eji agagharị ọwụ naanị n'abalị ha na-agagharị in the afternoon anyị nwa wụ ndị dibịa na-ahụ ha steady ha nwa na-ebepụ anyị steady ma ụtụtụ mgbe ogbulo ma anyasị enweghị enweghị ihe dị iche the only thing is that the night the night because of its nature nwere more quiet environment ịwala o nwere more quiet environment so o nwere certain elements eji a like a calm uh, surrounding. Ịwala so maka m wee gachi ma operate ọwụ because nwa okwu in the afternoon enwere ihe enwere ihe ị ga-eme m kọwachi dede okay nke a ka anyị emetụtala nke a ka anyị anyị rụtụkwanụ ihe a gbasatara ịma ihe bidoro okwu ahụ a bụ otu ihe isi na wọn nọ n'Igbo land ka ndị Igbo bidoro and then ihe gbasatara ekwensu not being bad spirit bad eh, devil not being devil otu esi kụziere anyị na ekwensu bụ devil and ihe niile dị black bụ ekwensu ihe niile dị dark bụ devil so biko ka anyị rụtụkwa nke ahụ aka because ọ dị m very very important Okay. Uh, first of all, um, nwa bekee uh, condemnụrụ black color because of inferiority complex. Black is beautiful. Enweghị any color as beautiful as black. Anakwanụ eji black ịma ndị be anyị ndị be anyị a na-ajụ questions. Um, normally ndị ọcha ihe eji ihe eji agba mkpe in certain places ọwụ akwa white not black.
ndị Igbo ndị Igbo mere embrace because nwa bekee gwara nwa na ọ black ka eji agba mkpe ịwara emi enweghị ihe dị wrong with black color enweghị absolutely nothing yes white color dị mma because white color wụ ihe ndị mmiri you understand ịwọ gị notice ị ga na na ana m etikarị white most times ịwara onye ọwụla onye ọwụla wụ onye mmiri na-arị constant with colors like white and red but as a dibịa too as a dibịa too black also is my color
ịghọrọ emi enwere enwere ọnọdụ m ga-anọ m etiri black or maybe black and red so ele ihe m kọwaga enweghị color dị wrong
a sị anyị a sị anyị a sị anyị na black and red bụ ndị na-agwọ nshi ndị ndị cult ọ ihe e wetụrụ sị gị believe society secret society okay chere ma jụọ gị a sị gị na black and red bụ ndị na-agwọ nshi gịnị mere ndị reverend fada na ndị bishọp eji eti red eti eti black Can you answer that question? e nwere hụ three colors rị pronounced and those three colors were white black uh-huh. and and red na ha makịrị ya ọ dị holy hmm. but onye dibịa onye dibịa yuzuma ya ya wụrụ ndị na-apa nshi ya wụrụ ndị na-agwa aja ị ma ihe mere na ha ma that na uche unu a na-agafa so they can always tell you anything and then ndị bishop their their this thing wụ red their their their cloth wụ red ndị fada their cloth wụ white and black so gịnị mere ha ji eti these three colors if these three colors are bad onye ahụ gwukwara nke agbara onye ọgbụrụ nke agbara so ihe ndị niile ewu iji gbado nwa bekee ihe nwa bekee kọwagalaga wu ya gwa nwa bekee mee ya na ọ dị good rịrị kpa anyị ji nọrọ nga na-ekwu okwu politiks but imagine na amerịka jee luo bọmbụ na iraq they are trying to fight for humanity iran eluo bọmbụ amerịka ha wụ terrorist this is just nwa bekee's narrative a bịakwa na spirituality ọ the same thing o nweghị ihe chenjiri iwala hall ama o mere hall aship from that side abịaga he must have been refined and the, and the funny thing is that ndị be ka anyị because of the gullibility of our life anyị ewere ya hook and sinker iwala anyị enyoga ahụ ji enyoga ahụ e jiri kwuo ya ka anyị ga-eji were ya napara ya gbarịma ka anyị jọrọ njọ ka nwa bekee jọrọ njọ imagine somebody ịgwa gị that na nna nna ya ahụ e nwere e nwere cases ndị m tiritiri na obi m ee a boy ga-afọ a lee aha nne ya na nna ya gụrụ ya tufuo na-azagazi na-azagazi Peter Benedict or Peter Peter Benson na ya nwee problem ya nwee problem ya agbara bịa a gbacha afa e discover na ọ wụ aha protect ga ya ka ọ gara ga lugo zama aha ọ ma isi ya na ọdụ ya gị jụọ ya ele mgbe mgbe i ji azaga aha a ya sị bikọs aha mpa ya mpa nke mụrụ ya na ọ wụ benson na ọ wụ benedict na ọ ihe mere o ji azaga aha mpa ya mụrụ ya ma jụọ ya otu ajụjụ sị nna gị mụrụ gị ọ kwana nna ya ya sị olo sị ya nna gị does not deserve anybody ịza aha ya bikọs ọ kwabe nna nke mụrụ ya and gị nwa ịza aha ya means that you have you have you are now vulnerable because many of us ama that na the surnames that we bear aha nna anyị aha anyị na-aza as a family wụ part of ihe na-eshield anyị from attack
But ị makwa na before ihe eme before ihe eme na mmụọ a ga-ajụ ese a ga-ajụ ese a ga-ajụ ese so Nne, ajụ ese ahụ sorry sorry, ị ma ị gaghị blame Uche that uh, young man because ị ma

aha ahụ nna nna anyị ahụ na-aza at that time na enwere ịma a na-akpọ ya curses of the eh, forefathers ancestral curses and all hmm. that na ụfọdụ na-eso eso anyị even uh, I'm a, I'm should I say I'm a victim because ịma a na-ala like m na-emekwa ihe nwere nke m na-eme a family member believuru na ọ agwụ nna nna m na-affect the family kpọrọ ndị chọọchị gaa there o nwere o nwere ihe a em, ka ihe a na-akpọ ya a na- o nwere ọjị mbara ọjị anyị nwere o nwekwa na ọjị dị there na onwe- over thousands of years onweghị onye touchiri ya nọ ha aga gbuo that ọjị that family member mere that thing anọzighị ugbu a na-ekwu na ihe ahụ gburu ya but ịma na ọ ihe a kụziri anyị ọ ihe a gwara anyị so mụ na gị na-ekwu okwu mụ na gị na-ekwu ofu okwu mụ na gị na-ekwu ofu okwu bụ ihe m kọwagara gị na ihe a gwara gị ihe a kụziri gị ọ wụ asị ka a dụra gị ọ wayo ka nwa bekee gburu gị via akụkọ ahụ ọ kọrọ hiwara na na enwere ancestral eh, curse na ejighịkwanụ nwa bekee ejighị nwa bekee akwa ihe na-egbu if if actually enwe curse soga your ancestors ọ ga na-awụ because of ihe ọjọọ ha metara akwa eh? then then the question now nwa bekee gara from continent to continent rape women gbuo unknown baby unknown eh, unborn babies cut nwaanyị ime afọ

okay dede m ngwanụ ka anyị rụtụkwa aka n'ihe ekwensu ọnwa ebe ebe o si na em, onwe one or two three em, alụsị ma ọ- ihe agbara anyị na- a na-eme ihe na en- enwere n'ala Igbo not na a na-efe enwere n'ala Igbo ka anyị rụtụ ha aka mara ebe Okay, branch um, na-adị Eh, like I said, eh, the impression is that agbara ihe ihe kpọga agbara awụghị ọwụ what eventually ihe kpọrọ agbara wụ deity but lee ihe agbara wụ Mhm. agbara the word agbara wụ a sị gị gbaa ihe gbaa ya agba ya wụ to knit it ịgba ihe gbaa ihe gburugburu ya wụ to circle it na agbara wụ agbara wụ something mere interwoven

nga ahụ ka eji akpọ ihu agbara mhm. nga ahụ ka eji akpọ okwu mmụọ the community central shrine nọ nga a kụrụ ha ahụ oke niile nwe this invisible wall amadioha nọ ya because e nwere agreement the people nwe that community mere tupu ehima that community ọ ya wụ amadioha but ndị mmadụ na-e mistake ya for egbe eluigwe na um, amụma mmiri which is thunder and lightning
no ọ wụ mistake amadioha na-eji amadioha na-eji egbe mmiri na lightning na-aga mm-hmm. ofu na anụ ya aka anya ofu anụnụ ya kepa so ị hụrụla egbe eluigwe na lightning ga masha amadioha nọ present but amadu ọha in reality wo agreement of the people all that of fo ejiri ezigbo obodo ọ ya wa amadu ọha Okay.
the mind of the people both the living and the dead of that particular community that agreement is no mere where amadu ọha you are ọ njikọ o jiri dị very active ọ njikọ o jiri very active because ịwụ part of that agreement that is why I say na ndị obodo a ha na-eri em, agwọ ndị obodo a na-eri eke ị nwaa anwa n'obodo ahụ rie agwọ rie eke you are attracting the wrath of that Amadioha and ya ga-adị ọ ga-eji thunder and lightning abịa
You are understand because ọwụ agreement ọ ihe ọ ihe ekpebiri ekpebi ọwụ ọwụ ọgbụgba ndụ ha emere eme tupu ehime obodo ịwara ọ njụka gị bịa in some eh, communities na asị gị na ha nwa na-eme their new year gaa hụ na community ọwụla n'ala Igbo nwere eshi ha na-eme new year ha new year ahụ ha mega wụ the the year ehimara the community ọwụ na ọwụ in real sense ọwụ afọ ọhụrụ

gọọmenti gọọmenti ndị ndị tigila nwu nye nwu na steeti
Okay, so now, um, so now it go- going back to eh, anyị laghachi back to ekwensu. Ị sị na ekwensu bidoro na ala Abia steeti, Abia n'ala Igbo Abia na anyị nwere n'Abia anyị na anyị nwere ekwensu then ndị ọzọkwa nọ n'akụkụ ahụ nwere ndị like other eh, eh, other villages or towns o nwere ọ- ihe a chi- o nwere ihe ọzọ ha nwere o nwere agbara ọzọ ma ọ- Mhm, okay. everyone bikonu weenụ ndidi na anyị na-aga anyị ka ga-erutekwa there anyị ka nwere few more minutes maybe 15 more minutes just weenụ ndidi we will get there ndị na-anaghị understand ihe anyị na-ekwu um, especially my tiktokers please we are discussing about the igbo tradition and culture the tradition and culture of my people, and we have to discuss it in our local dialect for us to understand it well. Ihe Igbo awụghị ha na-asụ, ọ bụrụ ndị kwuru okwu asị na ọjị anaghị asụ oyibo. When we want to do some things like spiritual things, we say it in Igbo language. So pardon me, that's why we're doing this in Igbo language. But at the end, our chief, our Eze Mmụọ nọ here, Maazị Eze Mmụọ Dede m ga-akọwara anyịkwa few in English at the end of the show bikonụ nwee ndidi with us ndị nọkwa here biko power tapụọrọnụ m ụnụ amago how to do it all Dede ngwa biko na ị kpụ okwu n'ọnụ ngwanụ Um, what, so sorry, what was the question?
question bụ anyị nwa nwere ebelieve isi na ekwensu na even na Ụmụahịa anyị ahụ na I mean na Abịa anyị ahụ na anyị nwere ekwensu there which a na na agbara ma agbara ma ihe ọbụla a kpọrọ ya nọ na ebe ahụ ka o si ma n'ala Igbo kwanụ Igbo bidoro na ebe ọkehe Nkwere side so apart from ekwensu kedu o nwere another deity a na-efekwa n'ala Igbo ịma dịka different deities ka anyị mara ee stop using the word ihe a na-efe enweghị ndị Igbo na-efe Gbagharanụ m, o nwere deity ọzọ dị n'ala Igbo. Ihe a Ee, topic bụ ọdịnala Ee, Igbo. chere ee, chere ka m kọwa enwere a bịa na a bịa n'ala Igbo enwere enwere deities deities nọ na level by level enwere ihe a na-akpọ universal deities na ndị Igbo nwere four universal deities four and that those four universal deities bụ gee m ntị ala that is why ị gaa every community ị ga-ahụ ala ala Ụmụahịa ala Owerri ala Ọkigwe ala Ọka ala Enugu ala ala Ọgwashi ukwu enwere ala ndị ụfọdụ ja-akpọ ya Anị ọ wụ universal deity ọ nọ in every community e nwere anyanwụ na agbara ọ wụ universal deity ọ nọ in every community Eh? anyanwụ na agbara Eh? e nwere Amadịọha Amadịọha wụ universal deity ọ nọ in every community gee m ntị very well then e nwezịa Ikenga Mm-hmm. Ikenga is a deity, but ọ wụ deity rị connected with individuals as well as communities. For example, mụwa now nwoke, enwere m Ikenga. You are eh, obodo m nwere Ikenga obodo mm-hmm. ụmụnna m nwere Ikenga ụmụnna mm-hmm. I want you to understand something. So Ikenga wụ deity, but ọ wụ deity that also can be traced to individuals apart from communities.

mhm. ya wụ deities ndị kọtụrụ across communities but e nwere hụ base naanị in few communities then ọ wụ ebe ahụ ka ị ga-ahụ this ekwensu ikwugo okwu ya na mhm. eh? Eh, ị ga-ahụ ekwensu ị ga-ahụ ogbu na abalị ị ga-ahụ igwe ka ala ị ga-ahụ ide mmiri ị ga-ahụ ọta mmiri Eh? so all oh, ị ga-ahụ all those communities kọtụrụ across so many communities maka ị ga-ahụ nkubi ị ga-ahụ eh, isi ume ihe ndị niile wụcha isi ume nke nne m chukwu eh, ị ga-ahụcha ihe ndị ihe ndị niile wụcha deities ndị kọtụrụ across communities then after them enwesịa community deities enwe community deities ya deities ndị jiri hima communities deities ndị community community ji lụọ ọgụ so ekwensu nọ na that sub because ekwensu wụ ihe ndị igbo eji ehime ahịa well over 75 percent of the markets n'ala igbo eji ekwensu hima nwo in fact this is the main reason why nwa bekee jiri demonize ya ekwensu because mgbe a lụrụ ọgụ ekumeku mgbe a lụrụ ọgụ ekumeku e- ekwensu so one of the deities e jiri lụọ ọgụ ekumeku so they are afraid of that deity mere nwo jiri chọọ ịscare ndị igbo away from that ekwensu enwere ya so ọwụ na ekwensu wụ ihe ọjọọ ekwensu enweghị enweghị ihe gbasara ekwensu na Satan Ekwensu bụ a deity responsible for war. Anyị eja control the war kpe ya sị nyebere na ka ndị ọcha na ndị ọcha ga-asị gị Tuesday. The day after Tuesday wụ the day of Mars, planet Mars. And Mars wụ god of war ndị ọcha. Ọkwa ya ka ejiri nwee ọnwa March. Ọnwa March, ọ from Mars ahụ ka eji nwee ọnwa March. Ọkwa na ya represent ga Tuesday. ụbọchị eji akpọ Tuesday maka after the moon day which is Monday enwe Tuesday ya the day of Mars na that day of Mars ahụ wụ that their god of war akpọghị ya devil o they they reverence him and worship him but nwo elesia god of war ke anyị kpọ ya devil ịghọala ee so ihe ị ga-eji compare nwa bekee na na with our own ihe ị ga-eji compare ekwensu ihe ị nwere ike iji dị close ọwụshọ the same wụ that Tuesday which everybody celebrates anyị balịrị Tuesday wee holiday anyị bịa shi today wụ Tuesday anyị weghara anyị ihe ọma but anyị ahụgaghị ya as ọjọọ because Tuesday wụ e declare that day for the day of the god of war ekwensu wụ ihe Igbo eji eje ọgụ ekwensu ụkwa ha igbo eji eme and ihe mere ka ekwensu jiri ichekwa ekwensu ihe ndị igbo eji eji eme negotiation ha igbo eji azụ ahịa ọ ya mmụọ akpọga ekwensu ịwala gị business ọla ọ sọ gị mema mema ekwensu adịghị involve that business a ga-enwe ike hmm. yes that is why many ndị igbo ji asụ adịghị isi ekwensu kpegharịrịla involve because ọ wụ onye eji ewu a profit and growth o nweghị ihe gbasara ya dị ya devil as a matter of fact ekwensu enwe onye o ji egbu ekwensu egi ekwensu nwee problem nwee gị ya nwee problem with you chọ imeshi gị ike o ji I seek the help of eh, eh, deities rị ka ogbunabalị na igwekala Mhm. ịwara ekwensu ihe eji eme negotiation ọ ha eji azụ ahịa so most ahịa n'ala Igbo ọ eji ekwensu hima ngwo and that is why every ọ wụ naanị ekwensu ka eji hima ngwo enwere ahịa ndị ka eji eji ikenga hima enwere ahịa ndị ka ejikwa other deities hima but most of them ekwensu ji arị involved ịwara and ahịa ndị ahịa ndị nwechara ihu mmụọ ịwala ahịa onye hụrụ na-azụga n'ala igbo jee lezie anya very well onwe even ị bịa na europe most ahịa na europe ejikwa mmụọ himacha ngwo ị ga-ahụkwa ihu shrine ndị ahụ oke mmụọ eji eme anyị na-enwe that na-ele ya ga-eche ma ọ decoration but ahụ shrine ka ọ wụ wow okay anyị amụtala nke taa ị kọwarala anyị biko dede m chọziri ka ị werenụ this few 10 minutes fọrọnụ biko kọwara ndị ndị otu m na tiktok na ndị joinere anyị ka ha mụta ihe anyị ma ihe mụnwa na-amụkwa na omenala na ọdịnala Igbo ka ị kọwatụrụ anyị ya n'oyibo maka ka ị sụchara oyibo last week onye ọbụla na-asịzi okay biko ọ bụ na ị ga-eji anyị eklozuru ha show biko ka ị kọwara anyị were this few minutes kọwara anyị ọfụma round up ihe niile anyị mere n'English thank you sir okay um, it's okay um, you know first of all for us to understand uh,

You understand? This physical ekwa mma na anyị eji eme that actually is what we are saying there wo um, ipush mma na aka what we are saying there wo this is the process eji awo here this is where it gets a little tricky this is the Asị- process that

they will be the ones to welcome you then they will now take you to your ụmụnna where they will ask you questions concerning the ọfọ ụmụnna how you related to that ọfọ whether you whether you defy the ọfọ or not
eh, maazị ihe mere na anyị ga-akwụsị ya here next week week na-abịanụ anyị ga-arụtụ this one aka ihe gbasatara mmadụ nwụchaa ịma Christ, uh, Muslims and Christians believe there's heaven and earth. so ihe Nnachi kọwara anyị ugbu a bụ na mmadụ nwụọ na o nweghị ebe ọ na-aga ọ naghị aga eluigwe so ka anyị hapụ ya ebe a next week ka anyị bịazie ka anyị bilite ya with ma o nwere ebe obi mkpụrụ obi mmadụ na-ala ma ọ hapụ here and ihe a gbasatara ịkwa ịkwa mmadụ ma onye ahụ nwụọ anyị ga-emetụkwu ya aka ọfụma because ihe anyị ghọ- ihe a kụziri anyị dị too much. ihe a kụziri anyị ebe a mụa nọ ugbu a m believe na o nwere ndị na-asị ndị ha na-asị na ọ martyr martyrdom ndị muslim a na-asịkwa na o nwere nke ịga imeet virgins so biko ka anyị hapụ anyị kwụsị ya here next week ka anyị bidokwu ya again ka anyị gbalitekwu ya dede m eh, chukwu ga-agọzi gị ikele ime ị kụzirila anyị ọfụma taa so ka anyị hapụzie ya n'ebe a until next week anyị ebidokwa ya ọzọ ka chi foo Ka Chukwu